Maliens an bɛ foli ni tanuni ta k'a di aw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na voix de bamako tɔgɔ la an y'o fɔ sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na dugu kɔnɔ ko minnu mana kɛ anw bɛ wuli k'o ɲɛɲini a ɲɛɲini cogo la bi an ka wulikajɔ o ye mun de ye bi a jirala an na k'a fɔ waati tɛmɛnenw kɔnɔna na k'a fɔ ko buru feerelaw ko olu wulila ka gɛrɛfu kɛ n'o ye ko waati dɔw la k'u ka buruw gɛlɛyara donc sigika kuma minnu bɔra o kɔnɔna na olu bilala da min na an sera maaba dɔ ma maa min ni an delila k'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ sigika kuma ninnu n'u ma eh, ban a kumaw kɔnɔ fɔlɔ hakili la nin waati in kɔnɔna na sigika kuma ninnu a ɲɔngirila o tuma la an bɛna gɛrɛ an fa ani an balimakɛ la ka foli d'a ma a ka tɔgɔ a n'a jamu fɔ an ɲɛna a n'a bɛ baarada min na a n'a bɛ pilasi min na a k'o ɲɛfɔ an ɲɛna a' ni tile ne fa somɔgɔw bɛ di i tɔgɔ an'i jamu n tɔgɔ mamadu lamine hayidara mhm. i bɛ pɔsi jumɛn na i ka baara ye fɛn jumɛn ye mali kɔnɔ jɛkulu minnu n'olu chargélen don buruko ni fariniko la o n'a koɲa fɛn fɛn b'a kɔnɔ olu ɲɛnaboli la ne y'o jɛkulu président ye n'a bɛ fɔ ko filière pain n ye fédération fana président ye des boulangers Ayiwa an b'i fo i ka o dantigɛli kɔnɔna na an y'a ye waati tɛmɛnenw kɔnɔna na an n'i ye ɲɔgɔn sɔrɔ an kuma aw bɛ sigi ka fɔ la ko ni bɛn kɛra a la ko ni ala sɔnna a ma o ko tɔw mana kɛ min ye k'aw b'o ɲɛfɔ an ɲɛna an dun y'a mɛn k'a fɔ maaw da ko mɛ da ye mɛntigila ye ko sɔngɔ ko jiginna yala e bɛ se ka mun ɲɛfɔ an ɲɛna aw ka sigi ka kuma in kɔfɛ ayiwa i ka kuma ɲininkali kuma diyara an ye kosɛbɛ parce que kuma caman bɛ ka fɔ dugu kɔnɔ dɔw b'a fɔ nburu jiginna dɔw b'a fɔ k'a ma jigin dɔw b'a fɔ ko bɛn ma kɛ ko la dɔw b'a fɔ ko buru ma prix ma changé en fait an ka ɲɔgɔn ye minnu kɛra n'an ni gouvernement ka mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye an ye presque kalo fila de kɛ an bɛ kuma na an bɛ kuma na mun na parce que an y'a ye alikama min bɛ san n'o bɛ yɛlɛma usine tigiw fɛ ka kɛ farini ye o de prix gɛlɛyara donc farini tigiw fana minnu bɛ farini dilan usine farini bɛ minnu bolo n'olu bɛ farini dilan k'a feere boulangerw ma olu fana ye dɔ fara u ka buru u ka farini sɔngɔ kan donc boulanger fana min y'a bɛ buru eh, farini san ka buru dilan n'a ye k'a di consommateur ma euh, olu fana y'a ye eh, n'u ma dɔ far'a kan a tɛ bɛn donc o de hukumu kɔnɔ an ye ɲɔgɔn ye an boulanger dama an ye ɲɔgɔn ye ka kuma an y'a filɛ an ko bon min don sisan an tun ye accord dɔ signé an ni gouvernement mɛnna depuis 2011 nka b'o o o sariya an b'o sigi fɔlɔ yanni an ni gouvernement ka ban kuma na o sariya tun ye min ye an bɛ se ka nburu feere bi wɔɔrɔ miche kelen bɛ se ka feere bi wɔɔrɔ miche min ye 300 grammes ye bon maintenant komi ɲɔgɔnye kɔnɔna la ma mɛnna discussion na an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ prixw dilan an b'a lajɛ a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na gouvernement fana y'an wele k'a ɲini an fɛ an ka essayer ka dɔ bɔ nburu prix la parce que sunkalo sera o ye kelen ye bon jamana bɛ position min na sisan n'o ye gɛlɛya ye problème sécurité problème bɛ yen o ye fɔlɔ ye bana fana n'o ye covid ko ye o fana b'a la donc vraiment an k'a lajɛ an bɛ se k'a kɛ cogo min na walasa nburu prix bɛ nɔgɔya parce que nburu ye dumuni min don sisan a ka ko ka gɛlɛn parce que nburu malien min bɛ nburu dun bi sɔgɔma midi fɛ sufɛ o de ka ca a ni fɔlɔ tɛ kelen ye donc hali ni dɔw bɛ yen ni surɔfana t'u bolo u bɛ buru jama san k'a kɛ nɔnɔ la ou bien k'a kɛ sukaroji la k'a min eh, k'a dun donc k'u kɔnɔ fa donc an tun b'o hukumu de kɔnɔ ayiwa ɲɔgɔn ye ninnu bɛɛ kɛlen ka ban an bɛnna kuma ko kelen kan u k'an ma an ka 2011 accord an k'o bila an ka accord dilan an ni ɲɔgɔn cɛ n'an y'o accord dilan o bɛɛ disposition min fɛn fɛn kɛra kɔrɔlen 2011 o 12 o 13 o 19 o 20 o a bɛɛ bɛ bila an bɛ taa o accord fɛ an b'o b'o laɲini ɲini an fɛ bon yanni an k'o o o prix fana fixer an bɛ bɛn ko la an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min an bɛ se ka ɲɔgɔn dafa cogo min na an fana y'a jira problème t'a la an bɛ se k'a kɛ mais an bɛ se k'a kɛ condition dɔw de la parce que gɛlɛya b'anw de fana na n'i y'a ye an ye ko ka nburu kɛ 2011 euh, euh, disposition ta ye c'est parce que farine dɔ farala prix kan dɔ tun ma fara prix kan tuma min na o bɛ kɛ farine tun ye waa saba euh, waa saba ni kɛmɛ kɛmɛ duuru kɛmɛ wɔɔrɔ waa saba waa waa saba ni kɛmɛ duuru wa a tun tɛ waa naani bɔ mɛ bi n'a tɛmɛna fo ka se eh, kɛmɛ fila saba naani farala eh, farini bɔrɔ cinquante kilo kan y'a dɔn anw fana wajibilen don donc an y'a lajɛ an ye min kɛ a la a bɛ kalo fila bɔ presque an bɛ discussion na an bɛ k'a lajɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ parce que an y'a yira k'a fɔ an fana ye faso ɲuman de ye parce que politiki ko tɛ nin ye nin ye yɛrɛko de ye jamanako de don i y'a faamu bɔn an y'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ an an sigina an ye piriw dilan ka dilan ka dilan ka sigi a kan ka dilan ka sigi a kan ka dilan an finalement an bɛnna min kan an an jiginna an ye buru eh, burukala kelen an y'a jigin an y'a kɛ

n y'a faamu bon maintenant euh, o ye 300 grammes ye maintenant euh, euh, 150 grammes o ye mugan ni duuru ye an bɛnn'o kan bi duuru mugan ni duuru o bɛ di consommateur ma o prix la comme ça o y'a ye dɔrɔmɛ tan bɔr'a la a kɛra bi duuru ye o ni mugan ni duuru ye bi duuru o ye burukala kelen buru tila tilancɛ o de ye mugan ni duuru ye o de o de an bɛnn'o de kan maintenant feerekɛla minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ ani minnu b'a eh, n'a b'a fɔ revendeurs dɔw b'a f'u ma ko livreurs an t'o dɔn mɛ an kɔni ko revendeurs n'u nana boulangerie la boulangerie bɛ se ka d'u ma hali bi naani u bɛ se ka d'i ma bi naani fila u bɛ se ka d'i ma bi naani duuru olu bɛ taa feere a bɛ se ka d'u ma bi naani n'a d'u ma bi naani u bɛ taa di eh, bitigitigiw ma olu olu ta ye bitigitigiw b'a feere bi duuru donc dɔrɔmɛ tan min bɛ u bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ donc u bɛɛ bɛ sɔrɔ kɛ bitigi bɛ sɔrɔ kɛ bitigi eh, revendeur bɛ sɔrɔ kɛ donc a bɛ komi tan bɛ tan bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ duuru duuru burukala kelen na y'a dɔn o kɔni ne hakili la o ye koba de ye parce que anw jɛnna tan dɔ kɔ k'o t'u bolo dɔrɔmɛ tan u bɛ se ka fɔ n'a ka di min ye fana boulangerie min n'i ka revendeur bɛnn'a la i bɛ se k'a di eh, mɔgɔ eh, bi naani ni duuru n'a ka d'i ye n'a sɔrɔ a bɛ taa directement n'a tɛ taa revendeur kelen parce que revendeur ko fila de don livreurs ta b'a la minnu bɛ n'a ta ka t'a di bitigitigiw ma tuma dɔ bitigitigiw yɛrɛ b'u déplacer directement ka na boulangerie la ka n'a nɔfɛ donc i b'a d'u ma eh, bi naani duuru donc duuru bɛ to i bolo u b'a ta u b'a feere bi duuru mɛ u b'u ka dɔrɔmɛ duuru sɔrɔ mɛ n'u ni boulangerietigi min bɛnn'a la fana u bɛ se ka di u ma bi naani u dɔrɔmɛ tan u ta ye o tɛ foyi tiɲɛ an kɔni ko n ko buru kana feere ka jigin bi naani jukɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye burukala kelen feere de 300 grammes bi naani jukɔrɔ o kɔrɔ ye k'e ye sariya sɔsɔ e kan ka ɲangi de parce que olu de ye olu de bɛ feere tiɲɛ olu de bɛ jamana eh, eh, eh, commerce tiɲɛ n'a bɛ fɔ ko concurrence déloyale parce que minnu b'o kɛ généralement olu ye mɔgɔ minnu ye minnu tɛ se ka minɛn b'u bolo boulangerie minɛn b'u bolo u ka u ka minɛn boulangerie tɛ se ka buru ɲuman dilan i y'a mɛn u tɛ se ka buru ɲuman dilan n'u ma buru ɲuman dilan donc u bɛ buru caya juguman de ka ca n'a ɲuman ɲuman yɛrɛ t'a la u b'o prix de jigin n'u y'a prix jigin livreurw fana te min k'u nata ka bon o de don u ka taa buru ɲumanw san ka taa di butigitigiw ma ou bien sandwich feerelaw ma ou bien kafe feerelaw ma dɛ u bɛ taa dɔ in de ta a dun man ɲi n'i y'a ye i bɛ yɛrɛ b'a k'a fɔ ko buru ɲuman tɛ o de ye concurrence déloyale an y'a fɔ ye o de o de y'a la an n'u bɛnna la gouvernement yɛrɛ b'an dɛmɛ k'olu ɲangi minnu mana feere bi naani jukɔrɔ parce que n'i y'o ye u b'o kɛ dɔrɔn ça veut dire que mɔgɔ t'u ka buru san de donc u bɛ obligé k'a prix jigin bi naani jukɔrɔ n'u y'a jigin bi naani jukɔrɔ feerelikɛla minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ livreurw donc u fana bɛ boli ka t'o de fɛ parce que u bolo u bɛ tɔnɔ caman sɔrɔ o la ka tɛmɛ nburu minnu bɛ nburu ɲuman yɛrɛ dilan ka di livreurw ma ou bien ka di population ma n t'a dɔn fɔ ni a y'o yɔrɔ faamu parce que o yɔrɔ c'est important don mais ni mɔgɔ min m'a kɛ ni min y'a kɛ i bɛ ɲangi an boulangerie-tigiw yɛrɛ de b'a ɲɔgɔn lase ni min boulangerie min y'a la dɔrɔn i b'a fo fɔ n'an y'i ladi siɲɛ kelen n'i ma sɔn k'a lamɛn n'i bɛ buru feere bi naani jukɔrɔ awa an b'i lase faamaw ma u bɛ i bɛ pénalité sara i ka boulangerie bɛ datugu parce que o kɔrɔ ye o kɔrɔ ye e e bɛ nanbara de kɛla nanbara dun a bɛ dɔn parce que ni livreur caman ye parce que bamakɔ bɛ yɔrɔ min na n'a lamini n'a fɔra ko 400 400 boulangerie de bɛ yan boulangerie kɛmɛ seegin de bɛ bamakɔ kɔnɔ ou bien kɛmɛ seegin de bɛ bamakɔ kɔnɔ bi yɛrɛ o ka ca n'a fɔra o bɛɛ ka buuru ɲuman dilan ko buuru tɛ se ka feere fo gɛlɛya la tɛmɛ an kɔni sɔnna gouvernement y'a yira u b'an an dɛmɛ u b'an an dɛmɛ n'an ye eh, hami hami b'an na u b'a essayer k'an bilasira o la k'an dɛmɛ o la donc an n'u bɛnn'a kan an ye nin prix de arrêté donc burukala ye bi duuru de ye i y'a mɛn buru tilancɛ ye mugan ni duuru ye consommateur fɛn fɛn bɛ nburu san i kana sɔn k'a san bi wɔɔrɔ minnu b'a feere bi wɔɔrɔ c'est que olu bɛ sonyɛli de la o ye ka population sonyɛ parce que a man kan i y'a faamu bon exception minnu b'a la o ye grande surface façon dɔw bɛ yen n'u ye wari caman don patisserie fɛn na patisserie ni boulangerie ni fɛn b'o la n'u ye yɔrɔ dilan ka se yɔrɔ dilan olu ta u bɛ faamu parce que u ka yɔrɔ prix b'a kan mais an bɛ min dɔn boulangerie bi duuru butigitigi bi duuru population ka sanni bɛɛ bɛ kiosque bi duuru voilà n tun b'a fɛ k'o de fɔ an mɛnna discussion na a dɔnni bon a man nɔgɔn mais a bɛ se ka dɔn parce que n'i y'a ye livreurw bɛ caya yɔrɔ yɔrɔ boulangerie boulangerie la u camanba bɛ taa c'est que fɛn dɔ de bɛ yen u bɛ taa u ka nata de kama u ka nata n'u nata la piri la parce que i b'a sɔrɔ boulangerietigi de bɛ piri k'u ye tɔw tɛ piri min kɛ parce que e bɛ se ka mɔgɔ min bɛ buru ɲuman dilan e bɛ se k'o to yen cogo min na jumɛn ka taa mɔgɔ wɛrɛ ka buru san piri la min n'u tɛ kelen ye yadɔ yadɔ ko bɛ yen dɛ a bɛ dɔn o senfɛ n'i ye livreurw caman ye boulangerie min na dɔrɔn c'est que a ko jɛlen tɛ donc a bɛ dɔn o fɛ et puis baarakɛla dɔw yɛrɛ bɛ se k'a fɔ an b'u ɲininka parce que an bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ de an yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn déclarer sisan n'i dun déclarer la dɔrɔn a bɛ ɲangi parce que faso ko don sunkalo yɛrɛ sera ka ban n'a fɔra nin na nin bɛ kɛ dɔw bɛ yen halisa u bɛ ka ka manamanakow kɛ vraiment c'est a ko a gɛlɛyara sinon nin ma se nin na an bɛɛ bɛnna a ma an bɛɛ bɛnna a kan an ye assembléew kɛ an ye assemblée kelen kɛ ka fila kɛ ka saba kɛ assemblée extraordinairew kɛ ka chambre de commerce la salle de réunion la k'a fa bɛɛ boulangerie bɛɛ nana hali région minnu bɛ région na olu nana bamakɔ yan an kumana an bɛnna an y'a ɲɛfɔ bɛɛ ye a kɛra cogo min na décision minnu kɛra piri tara cogo min na an ye piri calculer cogo min na an sɔnna mun na sinon anw ye commerçantw de ye an b'an ka matériel san pour que e ka boulangerie ɲuman san n'i ma miliyɔn bi duuru bɔ i t'a sɔrɔ o y'a fitinin ye i y'a faamu bon donc fo ka taa cent million million kɛmɛ na n'i b'a fɛ ka boulangerie ɲuman yɛrɛ kɛ donc ni e bɛ se k'i ka wari don a la ka tila k'i bɛ baara kɛ perte la o tɛ bɛn an tɛ ɲɔgɔn contre la mais an bɛ tiɲɛ de fɔ ni mɛ tiɲɛ nana an b'o fɔ ɲɔgɔn ye mais nin ko bɛ nɔgɔya an ma cogo min na o de ka ɲi parce que concurrence déloyale nin de o de y'an ka ko fiɲɛ o de y'a tiɲɛ yɔrɔ ye non seulement n'o o cayara an tɛ se ka eh, population satisfait anw yɛrɛ fana bɛ ɲɔgɔn degun i y'a mɛn nanbara kan n'a bɛ o nanbara n'o de bɛ wele concurrence déloyale u y'a dɔn pɛti k'a fɔ u bɛ se ka buru feere bi duuru u bɛ tɔnɔ sɔrɔ u bɛ bɔ a la parce que a yirala farini na ko farini prix kana tɛmɛ waa naani kan ni farini prix yɛlɛnna ka tɛmɛ waa naani kan boulangerw ye tuma min na o ye kuma kura de ye an bɛ sigi an bɛ kuma o la fana an bɛ avantage min sɔrɔ an b'o fɔ ani gouvernement ka mɔgɔw an b'o kuma fɔ an bɛ ɲɔgɔn faamu ni dɔ de bɛ fara kan dɔ bɛ fara kan ni dɔ tɛ fara kan n'a bɛ solution min bɛ sɔrɔ bɛ sɔrɔ parce que min ye minnu n'o de ye izinitigiw alikama izini bɛ minnu bolo n'u b'alikama kɛ farini ye buwa ye avantage caman ye walasa u kana prix yɛlɛn u kana tɛmɛ wa naani la parce que eh, n'u y'o kɛ gɛlɛya bɛ a barika bɛ bonya sunkalo ko tɛ nin dɔrɔn ta dɛ sunkalo bɛ tiɲɛ ye an y'a nɔgɔya an jija de a ka daminɛ yanni sunkalo ka se parce que sunkalo ye an ka sunkalo de ye silamɛ sunkalo don maliyɛn 90 pourcent bɛ eh, musulman de ye i y'a faamu hali yɔrɔ dɔw la ko kerecɛnw fana bɛ sun yɛrɛ o fana bɛ yen mɛ hali n'an ka sun tɛ kelen an kɔni y'a dabɔ sunkalo a ka daminɛ yanni sunkalo ka se n'o tɛ hali ni sunkalo banna nin prix kelen de b'a la sunkalo ko tɛ dɛ nin ye kudayi mudayi de ye tant que farini kɔni a bɛ feere wa naani boulangerw ma donc euh, nin prix kelen in de don an bɛɛ bɛnn'a kan an y'a signé ne bɛ ne minisiri ye gouvernement représenté ministre de l'industrie du commerce et des investissements ne en tant que président eh, filière pain ne y'a signé an bɛnn'a kan awa an b'o o de labato o baara o sabati an ye commissionw bɛ yen quartier bɛɛ la commune bɛɛ la commissionw bɛ yen commission ye réunion kɛ kunu yɛrɛ i y'a faamu u bɛ ka fɛɛrɛ ɲini k'a lajɛ mɔgɔ minnu b'a la n'u banna n'u bɛ eh, u ka yɛrɛsago ko la olu ye jamana tiɲɛbagaw de ye an b'a ɲini an bɛna a ɲini autoritew fɛ u ka wuli k'u jɔ walama k'u ɲangi i y'a faamu anw anw de ta ye boulangerie ye anw de ta ye an ta ye anw bɛɛ boulangerie de ye anw tɛ ɲɔgɔn contre la y'a mɛn an tɛ se k'an ka nafolo ɲini ka tila k'an b'o fili fu la mɛ n'i y'a ye an jɛnna n'a ye c'est que an fana ye fɛn dɔ tora labilala an ye État fɛ y'a mɛn an jɛnna n'o ye y'a faamu parce que anw de y'a baara kɛ an y'a dɔn min don Voilà mais bon ayiwa weleweleda kan laban jumɛn b'i bolo k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ye minnu yɛrɛ ye burusannaw ye ayiwa minnu ye burusanna n'o ye consommateurs ye ne kɔni bɛ min ɲini mali bamakɔ ni mali bɛɛ consommateurs fɛ ne bɛ min ɲini aw fɛ n'aw bɛ buru san a ye taa boulangerie la a ka buru san guichet la 250 francs ni ye kiosque bɛ a taa a ye t'a san bi duuru buru tilancɛ o ye mugan ni duuru ye n'aw taara yɔrɔ min na n'u ko a ma ko bi bi wɔɔrɔ a ye boulangerie tɔgɔ ta a y'u ka numéro ta ni numéro b'o la a ye boulangerie tɔgɔ ta a y'a communiquer direction nationale de la concurrence direction régionale ou direction régionale bɛ fan bɛɛ mali la région région bɛ yen direction de la concurrence olu bɛ yen donc aw bɛ s'olu ma k'a ɲɛfɔ k'a fɔ ko ninnu ko k'u ka nburu tɛ feere a bɛ feere bi wɔɔrɔ de a b'u déclarer n'a ye boulangerie ɲɛmɔgɔ fana minnu ye a b'a yɔrɔ a d'u ma mais min ka nɔgɔ dɔrɔn an b'a fɔ eh, eh, direction de la concurrence ye u k'u ka numéro bila parce que u bɛna brigade sigi brigade de bɛna don fan bɛɛ sisan ka contrôle kɛ mais ni consommateurs fana farala an kan ne hakilila o de fana ka ɲi o de b'an permet nin ko in ka nɔgɔya parce que eh, depuis lɔgɔkun tɛmɛna kuma bɛ ka caya boulangerie caman sɔnna u bɛ k'a feere bi duuru mais damadamanin bɛ yen u bɛ ka tulo gɛlɛya kɛ u bannen don k'a kɛ an m'a kun de dɔn an dun bɛɛ bɛnn'a kan Majorité bɛɛ ko ten majorité écrasante yɛrɛ ko k'a kɛ parce que u b'an dɛmɛ u bɛ k'an dɛmɛ fana a baara daminɛna yɛrɛ dugukolo t'a la u bɛ k'an dɛmɛ cogo min na an bɛ bɔ a la an ye kalikulu kɛ cogo fana min na an bɛ bɔ a la fo n'a sɔrɔ olu bɛ dɔwɛrɛ ɲini parce que an bɛɛ kalannen don dgc mɔgɔw kalannen don gouvernement ka mɔgɔw kalannen don anw yɛrɛ kalannen don an fana ye baara de kɛ fana gouvernement baara de kɛ yanni an ka na kɛ k'an yɛrɛ ye baara kɛ donc an b'a bɛɛ ɲɛ dɔn a calcul bɛ kɛ cogo min na an b'a ɲɛ dɔn an n'u sigira ka kuma hali kabi 2007 ne yɛrɛ de tun b'o fana la farini prix min tun bɛ kɔrɔlen n'o ye farini prix ye buuru prix ye ne yɛrɛ de tun y'o fixe ne ni n ka gurupu ani eh, gouvernement ka mɔgɔw kabini 2007 ta i y'a faamu donc an b'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na an y'a dɔn réellement an bɛ bɔ a la donc an bɛ bɔ a la awa an bɛ dɛmɛ donc ni dɛmɛli bɛ ko min o tuma olu bɛ mun wɛrɛ ɲini an ye an n'u bɛɛ ye ɲɔgɔn ye an ye réunion assemblée générale kɛ fan bɛɛ an y'a kɛ an y'a f'u ye c'est-à-dire malien de ka ko ka gɛlɛn sisan malien di malien discipliné tɛ malien tɛ nɔgɔya fɛ malien tɛ nɔgɔya fɛ o de tiɲɛ malien tɛ nɔgɔya fɛ an m'a kun dɔn malien tɛ nɔgɔya fɛ sinon anw minnu filɛ n'an ɲɛmɔgɔ ye n'u dala an na k'an kɛ ɲɛmɔgɔ ye an bɛ se ka baara kɛ olu contre la cogo di ne tɛ se k'o kɛ ne kɔni ne t'o kɛ ne ka nafolo de b'a la ne ye min don n ka boulangerie la ne b'a dɔn n'a ka ye a bɛ na a bɛ taa kɔnɔ non o tɛ ɲɛnabɔ nin na o ka autorité mɔgɔw ka fɛn dɔ proposer o tɛ ɲɛbɔ na parce que olu tɛ na parce que u bɛna brigade spéciale de sigi min bɛ taa dugukɔnɔ la ka taa mɔgɔw ka taa enquêtes kɛ n'u ye mɔgɔ min ye mɔgɔ mɔgɔ minɛ i bɛ buru feere bi wɔɔrɔ u b'i minɛ n'u y'i minɛ u bɛ amende sigi i kan ni amende sigilen i kan i bɛ i ka yɔrɔ bɛ se ka datugu yɛrɛ foyi t'a la parce que sariya de don an y'a signé convention don an ye protocole de signé avec le gouvernement ne y'a kɛ mali boulanger bɛɛ tɔgɔ la mali usine tigi bɛɛ tɔgɔ la usine fɛn fɛn bɛ farini dilan mali la boulangerie fɛn fɛn bɛ mali la ne y'a signé olu fila parce que ne bɛ olu bɛɛ de présidentya la ɲɔgɔn fɛ boulangerie dɔrɔn présidentya tɛ tɛ n bɛ farini tigiw usine tigiw olu fana usine tigi fɛn fɛn bɛ mali la usine dama min bɛ mali la au moins a bɛ usine wɔɔrɔ bɔ wɔɔrɔw bɛ yen wolonwula o de bɛ mali la i y'a mɛn olu tɔgɔ la boulanger tɔgɔ la an ye nin signé donc farini prix tɛ se ka tɛmɛ wa naani kan fɔlɔ n'a tɛmɛna wa naani kan don min na o ye kuma wɛrɛ ye an bɛ sigi an bɛ kuma n'an bɛ fɛɛrɛ min sɔrɔ a la fɛɛrɛ bɛ siri a la mais farini tɛ tɛmɛ wa naani kan bi bamakɔ yan mali la mali tɛ dɛ mali bamakɔ tɛ dɛ mali la farini tɛ se ka tɛmɛ eh, wa naani la nburu fana bɛ feere bi duuru an bɛɛ bɛnna a kan an y'a signé an ye bɛɛ engagé bɛɛ b'a la an m'a signé dugudugu ko tɛ wari ma d'an ma an k'a kɛ mais an y'a dɔn calcul an n'u jɛra de ka calcul kɛ ɲɔgɔn fɛ a jate bɛ bɔ cogo min na tubabu tubabu sɛbɛnni na an y'a jate an yɛrɛ ye biki ta u ye biki ta an y'a jate minɛ an y'a bɛɛ kɛ kelen kelen kelen kelen charge fɛn fɛn b'a kɔnɔ an y'a bɛɛ ta donc kuma caman tɛ min na ne tɛ se ka baara kɛ n yɛrɛ contre la ko gouvernement gouvernement ko tɛ an y'a kɛ cogo min na an bɛ bɔ a la an bɛ dɔ sɔrɔ voilà ni mɔgɔ o mɔgɔ ye kuma wɛrɛ fɔ ne ma sɔn n b'o de f'i ye o ka na parce que même moi je suis inspecteur de service économique avant que n ka kɛ eh, kɛnyɛrɛye mɔgɔ ye i y'a mɛn minnu yɛrɛ b'a baaraw kɛ ne yɛrɛ tun ne y'o élément ɲɔgɔn de ye dɔnku ne b'a ɲɛ dɔn dɔnku ne tɛ se ka baara kɛ n yɛrɛ kɔntu la ka ka nafolo ta ka don minɛ na ka fɔ ko ko ne y'a kɛ n tɛ fɛn sɔrɔ n'i ye min ɲini ka mali la dɔrɔn fɛn mana gɛlɛyara an tɛ fɛn sɔrɔ a la don kalo mali tɛ nɔgɔya yɛrɛ de fɛ an tun ne minnu ma apte u b'a la an b'a la an tɛ sigi dɛ brigade spéciale bɛ sigi anw yɛrɛ bɛ commission sigi bamakɔ kɔnɔ ni régionw na u bɛ mɔgɔw surveiller n'u ye min minɛ i bɛ ɲangi i bɛ ɲangi dɛ i bɛ amender i ka yɔrɔ bɛ datugu donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ boulangerw fɛ u ka sabali bɛnkan ye bɛnkan de ye an ni gouvernement bɛnkan bɛnna min na o de ye nin ye an ka buru feere bi duuru ayiwa an bɛ foli d'i ma ka yira bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen na ko mɛn dan ye mɛn tigi la ye buruw ka sɔngɔ bɔra bi wɔɔrɔ la a kɛra bi duuru ye aw maa minnu bɛ taa aw ka suguri buru san aw maa minnu bɛ taa aw ka suntigɛ buru san hali ni sunkalo tɛmɛna buru in b'o prix kelen na o tuma la kanubagaw lamɛnbagaw voix de bamako filɛbagaw an nana a ta sun kɔrɔ de donc su min don ko ni aw bɔra a kalama maa bɛ ka buru feere aw ma bitigiw la o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la bi wɔɔrɔ la k'aw ka wuli ka aw senfa joona ka taa ni maa kofɔlen ninnu kofɔ o tuma la a k'an bɛn waati nata kofɔlenw na